wala imam jafar fofana bi ni ala sɔnna a ma an y'a wele a ka na kuma an ye bi eh, walanda kan walanda mun ni asbaha shugula shari k'a fɔ walanda de don walanda mun ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ i ye silamɛ i tɛ silamɛ ye réalité de don mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i b'a nkalontigiya bɛɛ b'a ye ka da a kan fiɲɛ bɛ ci n'a cira diɲɛ kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ diɲɛ bɛɛ bɛ lamaga bɛɛ bɛ bɔ a lahalaya kalama an b'a fɛ a ka na kuma ka walanda sigi an ye o thème de kan bi an k'an ta ni an bila dɔn surtout surtout anw ye silamɛw de ye a ka kan nin walanda in an ka an taafan dɔn a la a hakika ye jumɛn de ye n'o ye an b'a wele ko alkadiya alfalastiniya n'o ye affaire palestinienne ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma caman i b'a ye wulikajɔw bɛ kɛ palestiniens ni israéliens eh, eh, mugu juguw bɛ fili niw bɛ bɔn joliw bɛ bɔn cɛw musow denmisɛnw maakɔrɔw an b'a ye fan bɛɛ fɛ n'o kɛra polémique bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ tila hakililaw bɛ tila dɔw b'a fɔ wahadi kadiya arabiya kawumiya isilamiya ghayru isilamiya dɔw b'a fɔ nin afɛri ye arabu ka ko de ye dɔw b'a fɔ nin tɛ silamɛ ko ye dɔw b'a fɔ nin ye e, e, arasi a kumaw cayara o la an y'a kanu ko mɛn dan ye mɛn tigi la ye ka mɔgɔ wele ka na mɔgɔ min alihamudulilayi rabbil alamin ale ta tɛ k'a y'a kalan livuru kɔnɔ dɔrɔn ye dɛ bari ala ye shansi di a ma a taara nin jamana in fila bɛɛ ka t'i sen jɔ a dugukolo sanfɛ a taara palɛsin dugukolo kan a taara aksa ra n'o ye silamɛw ka lahɔrɔma misiri min bɛ jamana in kɔnɔna n'o ye palɛsin ye jerusalem wa a tilala ka taa israɛl hebrekan fana israɛl ka kaabo mɛn donc a n'u barola a ni silamɛw barola ani minnu yer'o yahudiya a n'u barola u ka kan na nin ko in kan ne bolo alhamdulilahi ni tinɛni ye mun fɔ bama ɲɛko la An bɛnbagalajɛ de y'a fɔ ni Ala sɔnn'a ma ɛɛ an k'an tulo kɛrɛbɔ sigi in sha Alahu taala fɛn min bɛ Palestine ko ra ni Ala sɔnna in sha Alahu taala a kun n'a ɲɛ ye in sha Alahu taala aa ustaazu n'Ala ye mun nɔgɔya an ma a bɛna o fɔ an ye Ala k'an n'a bɛn sawaba ma fɔta ni kɛta ka baaraw kɛ Ala kama baara ye K'an bɛɛ nafalan bɔ a ra an bɛ kuma di Oustaz ma Oustaz salam aleyikum warahmatulahi wabarakatu. Waleyikum salam Oustaz Sise ɛɛ comme i y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an b'a fɔ u ma salam aleyikum warahmatulahi wabarakatu. Waleyikum salam warahmatulahi wabarakatu. O kɔfɛ an bɛna kuma walanda min kan nin ye walanda ɲagaminen don walanda gɛlɛn don. Alahu akibaru. Ɛɛ walanda in n'an k'an bɛ kuma a kan, unhun, a wagati bɛ janya fo ka tɛmɛ, Alahu akibaru, mais yɔrɔ minnu ni hadamaden bɛ s'i yɛrɛ nafa la i ka diɲɛ sigi la, unhun, fo ka taa se sini ma, unhun, n'o ye lahara ayiwa jɔ don ye, unhun, ani ko minnu b'a kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ tarabasoliw la, unhun, ani fɛn min ye tarikuw ye, unhun, n'o ye histoire ye ko minnu fana bɛ Palestine ko la, unhun, an bɛ dɔɔnin fɔ a la, ni Ala sɔnna ma, ɔ Ɛɛ sani an k'a daminɛ an b'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ni ko in wulila a bɛ diɲɛ lamaga diɲɛ lamaga kun yɛrɛ don nka o kama alihamdulilahi rabilalamina an b'a fɛ k'i ɲininka fɔlɔ Palestine yɛrɛ a bɛ ala ka dugukolo a bɛ fan jumɛn de fɛ parce que n'an b'a dɔn f'an k'a dɔn fɔlɔ a yɛrɛ b'a ni fa sigi bɛ fan jumɛn de fɛ ɔ anw mali jamana n'an bɛ kuma Palestine kan yan nɔ an b'a fɔ a bɛ wa Sharq Awsat la ni tubabukan na b'a fɔ a ma ko Moyen-Orient n'o ye kɔrɔnfɛla ye n'o ye makan jamana a n'o bɛ dancɛbɔ wagati dɔ la mais yɛlɛmaw nana kɛ a n'a kana dancɛbɔ sin romɛw ka wagati fo ka se asiri Usumaniya ma ani Makan jamana tun bɛ dancɛbɔ kɛ n'a b'a fɔ yɔrɔ min bi ko Saudiya jamana ɔ géopolitique internationale ko kama u ye jamana dɔ dilan ka bila u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna se o kuma ma n'an sera a politikimayɔrɔ ma

a bɛ tila kɔgɔji kelen de bɛ tɛmɛ a fɔ a ma ko Akko o bɛ Akka fo ka taa se Hayifa ninnu ma o ji de bɛ tɛmɛ o bɛɛ fɛ o kɔgɔji ka taa fo Lubinani jamana na ɔ o kɔfɛ fana fɛn min ye tilebinyanfan n'an b'a fɔ ko nahar Urdun le Jourdain a bɛ dancɛbɔ n'o ye ɔ kɛɲɛkayanfan o ye Sina Sahara ye n'o b'a ni Misira jamana cɛ ɔ ni wagati in na ɔ Palestine bɛ ni yɔrɔ in de la diɲɛ kɔnɔ an ka karamɔgɔ y'a fɔ a ye ko fɔlɔfɔlɔ yɔrɔ minnu bɛ wele ko ardu Sham a b'a fɔ a b' an torasi de kɔnɔ quoi a b'o de kɔnɔ parce que Sham yɛrɛ ye o jamana damadɔ de ye Al Urdun ani Palestine ani Suriya ani Lubinani nin jamana naani de wele ko Sham an y'a dɔn jamana in n'an bɛna kuma a kan n'o ye Palestine jamana ye an y'a dɔn k'a fɔ ko jamana in a sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na quoi yalimasaso

ala kɛra sa sɔrɔ dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n'a b'a f' ma ko sotuli i sira ala tumaumana pɛ sini ka so in kɔnɔ epi sora yen ni silamɛw ye sɔɔrɔ in faamuya ala bɛ ka kuma ziopolitesɛ na min bɛ ka kɛ bi

a ka ko bɛɛ dafalen don ɔ masa min ka ko bɛɛ dafalen don n'u y'i bila ci min na n'i y'o kɛ k'a ɲɛ i ka ko bɛ dafa ni nagasi i ka ci in sɔrɔ a ma bɔ ala la a bɔra e ka waleya kɛbaliya dafali de fɛ i m'a kɛ a kɛ cogo la i m'a lase a kɛ cogo la a ye mun fɔ a ko minal masjidil haram ilal masjid al aqsa n'o bɛ madinatul quds n'u b'a fɔ ma ko urshalim arabukan na n'o ye n'a kɛ kɛ jerusalem ye a bɛɛ fɛn kelen de aw aw urshalim yahudiyaw b'a wele cogo min na nin ye nin kuma ye ustaz na an ka karamɔgɔ ala kira ka bɔ makan a taara mun ɲini yen a taara u wele k'u ka na silamɛya la wa mun kama taama kɛra su fɛ o tuma a taakun kun tɛ ale yɛrɛ bɛ taa ci las'u ma mais ci in bɛna s'u ma de ale yɛrɛ tɛ taakun de tun bɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam a ye escale de kɛ yen ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taa sanfɛla la fɛn dɔ de tun bɛ ka kɛ a bɛ k'a yira k'a fɔ ala kira i bɛna ci diɲɛ bɛɛ de ma na parce que a don y'a sɔrɔ rɔmaw de kɛlen bɛ ka dugu in minɛ diɲɛ de puissance ye rɔmaw ta de n'i taara olu ka o yɔrɔ la fanga bolo yɔrɔ min na o kɔrɔ i ka fanga in bɛna se i ka diinɛ in bɛna se o tuma alamiyatu risala taama in b'o yira k'a fɔ silamɛya ye diɲɛ bɛɛ ka diinɛ de ye a b'o jira a filanan ye mun ye eh, k'a fɔ al qiyada diniya le leadership religieux n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔya ani diinɛ sɛbɛ ɲɛmɔgɔya a bɛna minɛ yahudiyaw la walima siya wɔrɔ la ka di silamɛw ma o bɛ faamu taama in na o de kosɔn nabi ɲuman bɛɛ san miliyɔn joli min nana dugukolo in kan ala kira selila n'u bɛɛ ye a ye rakan fila seli n'u ye misiri in na yen misiri jɔlen don kɛnɛ min kan bi a bɛ mun yira k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ umma dɔ bolo mhm. ka na di umma dɔ ma ummatu muhammadiya kotigiya ditɔla don aw ma dugu in tigiya ditɔla don aw ma diɲɛ tigiya ditɔla don aw ma sariti ye jumɛn ye a minɛna ninnu na kun min kama mun kama a minɛna ninnu na ka di muhammadiya la parce que u ye ala de sɔsɔ ala ye min d'u ma o y'o bila k'u yɛrɛ ta dilan ɔ ci min dir'u ma n'u ye a tiɲɛn'u bolo n'u tɛ se k'a ɲɛ tugun ɔ ala y'a min'u na k'a di ala kira ma ani kiyada mais ka bɔ israɛl siyaw zuriya bolo ka di ismaɛl zuriyaw ma

a minɛna min n'o b'a dɔn eh, yahudiyaw b'a dɔn ah, a minɛna kun min fana o b'a dɔn o de kosɔn o bɛ ko bɛɛ kɛ silamɛya kana kɛ sabati dugukolo in kan mhm. bɛ silamɛya in sabatili mhm. ni silamɛya sabatira don o don an bɛ ka se min ɲini diɲɛ kɔnɔ n'o ye alikiyada alimadiya ye mhm. leadership matériel n'o ye diɲɛ yɛrɛ maîtriseli ye silamɛw tɛ se k'o sɔrɔ f'u ka silamɛya in de ta u bolo la o de kosɔn fɛɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ fo kana ta parce que ninnu la kun min kama nin de don mais en tant que o tɛ anw bolo olu minnu y'a bila an bɛ t'olu ka mara kɔnɔ fo ala ye wagati min latigɛ naam taama in b'o de yira donc u bɛ k'u bolo de biri an ɲɛda la taama in ala kira ye taama in kɛ ka nin de ɲɛfɔ silamɛw ye hmm. o de kosɔn hmm. taama in hmm. a bɔlen yen ka taa ala yɔrɔ a ma segin ni yen ye tugun a nana makan de direct ah, eh? parce que mission banna o a segintɔla ma jigin a saba tɛ sadi a segintɔla ma jigin yen tugun a nana makan de a bɛ fɛn dɔ fana jira nin dugu fila ninnu ni mɔgɔ min ye nin kɛ n'a kɛra mɔgɔ min ka mara kɔnɔ i bɛ diɲɛ mara alakisa ani alikaba o bɛ mɔgɔ min tɛgɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ k'i ta ye

Ka taa misira sinaï liban ani jordanie yɔrɔ caman b'a la bi ani siri yɔrɔ caman ka taa don palestine ko bilad kanaan de pays de canaan olu siya ninnu olu tun ye palestine mara o de kosɔn yɔrɔ in ni mɔgɔ o mɔgɔ se bɛ mɔgɔ ma ye diɲɛ kɔnɔ don min na n'i ye puissance ye yen bɛ k'i ta de n'an bɛna se politigi yɔrɔ ma an bɛn'o ɲɛfɔ ala sɔnna o kɔfɛ ne b'a fɔ u ma al asuriyini siri yɛrɛ talen dugu la ɛ siri y'a sɔrɔ yɛrɛ tun tɛ arabu ye u nana yɛlɛma de olu fana ka fanga tun bɛ yɔrɔ in kan n'o fana nana bɔ yen iraniw pɛrɛsiw ka kuma fɔ ko furusu a ka f'u ma iran a tɛ tɛmɛ san kɛmɛ kan jamana in tɔgɔ kɛlen ko iran sa kuma ko furusu de don pɛrɛsiw de don o fana politikiko wɛrɛ ye kɔmi a t'an ka darusu an tɛna don o bɛɛ la k'o ɲɛfɔ kuwa olu ye yen mara ale masakɛ dɔ tun bɛ yen ale taara yen mara ka yen ci ka yahudiyaw cɛ ka taa n'u ye furusi jamana na o de kosɔn hali bi dugu de bɛ ko asfahan iran o jifu tɔ ninnu camanba de bɛ yen u taara jɔnya na jifu ninnu bɛ iran u taara ten de masakɛ jumɛn y'o ye bukhtansɛr bukhtansɛr naam allahu akbar ouais ale de fɔlɔ ale y'a ci o de kosɔn ala ci bɛ o de kosɔn ala b'a kofɔ kuranɛ kɔnɔ wagati bɛɛ a bɛ mɔgɔ ci u ma min bɛ tasuma jigin tasuma daw tigɛ daw tigɛ nin kɛra qabla l'islam ala bɛ ka fɛn dɔ de fɔ ka kɔn silamɛya min y'u sɔrɔ o kɔfɛ fana bɔlen yen romɛw ɔ ala kira bɛ taa tuma min na o y'a sɔrɔ olu de bɛ yen yen maralen b'u de romɛw nana yen ɔ nabilahi isa bangena ka romɛ kelen ninnu de to yen maralen b'u bolo o kɔfɛ bɛ siyaoroba ko bizantɛn ali bizanti o fana yɔrɔ fa siya dɔ de to fa sugu dɔ de don olu fana ye yen mara ɔ o kɔfɛ silamɛya Seydina Umaru ka wagati nan ye yen fatu kɛra Seydina Umaru tile de la f'a yɛrɛ taara fo kudusi epi an tɛ se ka tɛmɛ yan ni silamɛya ka nin cɛba ye a ye min kɛ kudusu minɛni na histoire la a ɲɔgɔn ma kɛ Allah Seydina Umaru Umaru f'an k'o yɔrɔ fɔ Farukul Umma Farukul f'an k'o fɔ Alahu Akbar a dontɔla kudusu kɔnɔ sinon ni masakɛ ye dugu minɛ n'a bɛ don a bɛ don ni yada de ye nin ye tiɲɛ nin ye tiɲɛ Umaru bɛ don kudusu kɔnɔ a ka samara fila de b'a tɛgɛ kɔnɔ parce que a donna nɛnɛ wagati de sanji de bɛ ka na bɔtɔgɔ bɛ yen a sen bɛ bɔtɔgɔ kɔnɔ a bɛ taama na Allah kirecɛnw ka ɲɛmɔgɔba min y'a ye natɔla ye a k'u ma ko nin de y'a ka ɲɛmɔgɔ a ko nin de fɔra anw ye an bɛ dugu kile di nin cɛba ye dɛ tamasiyɛn minnu fɔra nin don anw de nin an ka gafew la nin don a donnen fana yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ kirecɛnw bolo kirecɛnw ka egiliziw u ka batokɛyɔrɔw yahudiyaw taw a ko silamɛw kana maga kelen na o de kosɔn a taara kuma kerecɛnw fɛ u ka egilizi kɔnɔ k'u hakili sigi ne ma na k'aw kɛ jɔnw ye ne ma na k'aw tɛgɛ tɔnɔmi aw ka don n ka diinɛ na ma na k'aw tɔɲɔ n nana de an bɛɛ ka lafiya rɔmaw ka tɔɲɔni ka bɔ aw kan silamɛya ka tilennenya ka na droit de l'homme ka sigi a ma mɔgɔ si diyagoya ka don silamɛya diinɛ la don a tilala ka mun kɛ a ye papiye min sɛbɛn k'a di kerecɛnw ma mhm. dugukolo fɛn fɛn b'u bolo maga kana k'a la mhm. israɛl parlement bɛ dugukolo min kan kudusu mhm. bi u b'a wari sara kerecɛnw ye eh, palestine kerecɛnw eh, eh, ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen wari kɔni bɛ sara u ka tɔn in ye san o san parce que dugukolo in umaru de ye papiye min sɛbɛn k'a d'u ma titiri min sɛbɛn hali bi dugukolo ye kerecɛnw ta de

o fo ka wagati jan kɛ romaw seginna ka na kura ye tugun ka na yen minɛ i ka kumalatigɛ tɛ i ko ko sisan fo ka na se waati jan na romaw nana yɔrɔ minɛ tugun n kana na ɲinɛ o yɔrɔ in kɔ ka nɔn kari dɔɔnin kɛ i y'a jira ka se n'an yɔrɔ nalen ka na kudusu minɛ maa minnu tun bɛ a dugukolo kan n'u n'a tɛ tendance kelen u tɛ diinɛ kelen na a ma bin u kan a m'u tɛgɛ tɔnɔmi k'a da u kɔ jagoya fo a ka kɛ silamɛ ou bien ni tasuma da u tigɛ Ayi. bala a y'u amana hun a y'u hakili sigi k'u ka bienw bɛɛ t'u bolo ɔ nka n'a fɔra bi ko silamɛya de bɛ ka lagosi k'ale ye mɔgɔ baga- bagabagali diinɛ don k'a bɛ mɔgɔw lasiran k'a bɛ mɔgɔw jagoya o kɔrɔ b'a jira k'o tɛ silamɛya ye sa Ouais, eh, o ye min ye Ah. n y'o fɛn dɔ de fɔ eh, diɲɛ mediyaw ɔhɔ ɛɛ o de kosɔn an bɛ tele danbe fo ɛɛ aw kana jɔ aw ka nin baara ninnu na ilamu tɛ manamana ko ye an bɛna s'a ma suratul isra kɔnɔ yahudiyaw ka fanga diɲɛ kɔnɔ a dɔ ye nin ye aw bɛ baara min na nin ye naam ala y'o fɔ suratul isra kɔnɔ ɛɛ relation internationale la tulonkɛ minnu bɛna k'a la hakili salo minnu bɛna k'a la o fanga juru ala b'o fɔ an bɛna s'o yɔrɔ ma u nana yɔrɔ minɛ kura ye tugun u nana yɔrɔ minɛ kura ye tugun u nanen u ye mɔgɔ faga u ko joli min bɔnna kudusu kɔnɔ o don n'i ye so bi sira joli la hadamaden joli la a bɛ taa n'a ye hadamaden woyora de o ma dan silamɛ dama fagali ma dɛ hali juifu minnu bɛ yen u y'u faga ka tila k'u caman cɛ tugun ka taa n'u ye bon n'an bɛ kuma bi ko eh, ni an bɛ min mɛn mediyaw kɔnɔ bi ko la civilisation judeo chrétienne ko chrétienw ni juifuw ka hadara u ye hadara jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ma deli ka bɛn abada histoire don u ma deli ka bɛn ni gɛrɛmani deuxième guerre mondiale kɔfɛ n'o kɔfɛla tɛ k'a ta 46 ka na bila bi la juif ni chrétien ma sigi suma kelen kɔrɔ o yɛrɛ ka se ka silamɛya bundi an bɛna s'o yɔrɔ ma o y'a politigima yɔrɔ ye o kɔfɛ et puis o chrétien ninnu minɛtɔla ka ɲi parce que o y'a sɔrɔ u yɛlɛmana euh, vatican yɛrɛ ale tun bɛ bɔ ka duwawu k'u ye k'u bɛ taa diinɛ kɛlɛ la k'u ye fɛn o fɛn kɛ a dagalen d'u ye quoi romain ninnu vatican yɛrɛ tun bɛ duwawu kɛ don k'u ka taa yen mɔgɔ bɛ se ka nafolo bɔ i bɛ se ka min kɛ i bɛ taa ala ka ci de la mais an bɛna yɔrɔ min fɔ o yɔrɔ la euh, tubabukannaw bɛ fɛn dɔw fɔ jihadu ma ko la guerre sainte alharbul muqaddas kerecɛn isitilahaw de don mot de don a tarijamana ka arabukan na hakika tɛ majazo tɛ hakika tɛ harbu tɛ silamɛ fɛ min tɔgɔ harbu muqaddas la guerre sainte o tɛ yen hali i y'a sɔrɔ i b'a kalan livre kɔnɔ e don dɛ an b'o yɔrɔ jira mɔgɔw la u k'o faamuya parce que saint guerre sainte n'i ye qaddasa da kɛlɛ kan n'a ye fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ dagalen don ala kira dun sallallahu alaihi wasallam a kɛtɔ k'a fɔ silamɛw ka taa kɛlɛyɔrɔ la a k'u kana so ci u kana yiri tigɛ u kana cɛkɔrɔba faga u kana muso faga u kana denmisɛnnin faga ɛ mais n ko la convention de Genève min dilara a tɛ tɛmɛ san kɛmɛ fila kan n k'o de y'o reconnu sisan silamɛya ala kira ye min di moral la c'est à dire eh, jogo ɲuman na kɛlɛ la san ba kelen ni kɔ o diɲɛmɔgɔw y'o ta san kɛmɛ fila de kɔnɔ tɛ tɛmɛ ah, ni ala kira kun ko sallallahu alaihi wasallam n'a kun y'a fɔ ko eh, eh, guerre sainte don harbu muqaddas don comme an yɛrɛ b'a a fɔ kuma dɔ la an ka kumaw kɔnɔ u kun mana fɛn o fɛn kɛ kɛlɛ in na a kun bɛ daga o o ye tiɲɛ ye o de ko sahabakɛ min ye cɛ faga la ilaha illallah fɔlen kɔ a ko aqataltahu kosɛbɛ kɔni a kɛlen ka la ilaha a ko i bɛ se ka mun fɔ la ilaha illallah sini kɔni yɛrɛ sabu kɛ tɛ silamɛya la kɛlɛ la o tuma na jihadu kuma min bɛ diɲɛ kɔnɔ komi an ka walanda o tɛ an tɛmɛna a kɛrɛfɛ de dɔrɔn ka se k'a fɔ naam o tuma dawula usumaniya n'o ye turikiw ye olu nana yen mara olu ye yen mara kerecɛn minnu bɛ yen juif minnu bɛ yen u ma maga si la tugun u ye bɛɛ to yen diɲɛ kerecɛnw kun bɛ bɔ yen ka na ziyara la u ka yɔrɔ la yen se tɛ k'u ma diɲɛ yahudiyaw kun bɛ bɔ yen ka na ka na ziyara la yen mais croisades ye minɛ tuma min na silamɛ si tun tɛ se ka bɔ k'i i bɛna kodiso la ala i tɛ se ka o ye interdit pewu mɔgɔ minnu bɛ dɔ fɔ silamɛya ma walima an minnu bɛ dɔ fɔ an yɛrɛ ka diinɛ ma kuma dɔw la fili sira kan an ka kalan kɛ k'an ka diinɛ faamuya fɛn min don ni ka tari ye parce que ala k' ma u ma to i kala a y'anw de wolo k'a ye kalan kɛ ɔ n'i ma kalan kɛ dɔ bɛ kalan kɛ ka nkalon f'i ye kɛ i bɛ dɔ ta lamɛn ɔ osmaninw nana nin minɛ n'o ye n'o ye turuki jamana ye bi o y'a sɔrɔ ala ye se d'olu ma u ka mara taara fo chine frontière u donna fo chine kɔnɔ idisila min filɛ nin ye mhm. o jamana in tila bɛɛ tun bɛ turuki ka mara de kɔnɔ europe fana tila bɛɛ fana tun b'u bolo u ka mara nana fo algérie yan dawula usumaniya afiriki o danna algérie de misira jamana ninnu bɛɛ kuma la fo ka se algérie Mais ma la asaf hali an ka jamiyaw la nin tariku in tɛ kalan a tɛ ɲɛfɔ mais janfanw de de donna a la ka ɲini silamɛ ɲɛmɔgɔw fɛ kilafa usumaniya tariku a ka tasuuhu c'est à dire nkalon ka fɔ a la ɔ sani ala ka na ni nin cɛba ye erdogan de ye min bɛ ka gɔngɔn bɔ a kan kura ye tugun k'a jira i ma i bɛ émission min bɔ n'a bɔra télé la denmisɛnnin bɛɛ bɛ kule de a ka émission in tɔgɔ denmisɛnnin bɛɛ b'a dɔn kumana anw bɛ foli na kosɛbɛ ila an kun tɛ manamana ko ye hakika ni tariku segili la silamɛw k'o faamuya kosɛbɛ taribiya sira dɔ de don bon kadiya falastinɛ fana ka fashalu araw ma se ka problème palestine ma se ka film dilan palestine kan diɲɛ se bɛɛ dir'u ma mais u ma se k'o kɛ

ɲininkali b'a la mɛ e ye jɔn nin ye mhm. ka fɔ don la mhm. ni mɔgɔba ninnu mhm. an k'u siira kalan an ka denmisɛnninw ye an k'u fɔ an ka nin jabaranin ninnu kan silamɛw ka se ka dɔn k'a fɔ cɛw tɛmɛna u ka se ka kɛ ezanplu ye u ka se ka kɛ nukutatu tahawulu ye hadamadenw ka taabolo la diɲɛ kɔnɔ ɔ osmaninaw ɛɛ olu ka dawla nana bin cogo jumɛn f'an ka kuma o yɔrɔ in kan ayiwa kosɛbɛ problème palestinien yɛrɛ masiba yɛrɛ daminɛna yen de ɛɛ abdulhamid sani ninnu n'an ka wagati ɔ ka wagati la ka wagati yɛrɛ san'ale ka kɔn ale janfa min préparé la parce que i ɲɛ b'a la ashabul yahudi Ɔhɔ. juif Ɔhɔn. ala ye fɛn de d'u ma courage min b'u la ma ye hadamaden na diɲɛ kɔnɔ timinandiya n'a shabu nashit hadamaden hakika fɔ mɔgɔ mɔgɔ min b'a la o fɔ quoi shabu min u bɛ kalan kɛ u ma tulonkɛ kɛ kalan na kalan ani cɛsiri u ma tulonkɛ kɛ nin fila la diɲɛ kɔnɔ U tun bɛ denw lamɔ so kɔnɔ u ka seli de bɛ ko pesa ni kerecɛnw b'a fɔ a ma ko paki olu ka paki ni arabu b'a fɔ ko idul fo ani kerecɛnw ka paki tɛ kelen dɔn a bɛ a ka s n'o seli sera san o san u bɛ dugawu min kɛ ko san wɛrɛ k'an bɛ t'o kɛ so la san ba fila u ma kuma in bila eh! u bɛ nin dugawu in fɔ san waa fila u hakili b'a la k'u bɛ segin ka taa yen u ka nata fɛn u ka nata fɛn san waa fila u bɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye seliw la u b'a kɛ u ka batokɛyɔrɔw fana na mhm. n'o seli sera u ka mhm. dugawu laban bɛ k'o de ko san wɛrɛ k'an bɛ t'o seli kɛ u ma ɲinɛ u ma ɲinɛ kɔ ɔ o tuma na mhm. eh, yahudiya dɔ bɛ yen eh, ale de ye khilafa usmaniya binni teliya eh? na ani mɔgɔ wɛrɛw baara kɛ ko in kɔnɔ o tɛ silamɛw ka kalifa kalifa fanga laban diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ et puis khilafa min kun don khilafa fitini kun tɛ dɛ hadamaden an tɛna kuma a bincogo kan fɛn dɔ bɛ yen o ye kɔnɔna yɛrɛ problème ye fɛn dɔ bɛ o ye kɛnɛmana problème ye mais komi an ka walanda t'o kan an tɛna kuma o kan mais o ye yahudiyaw ye rôle ba de jouer a binni kan parce que n'ale ma bin u tɛ se ka yɔrɔ in minɛ

hakilila dɔ de b'a dɛmɛ min b'a tanga ni hakilila ɲuman fana yɔrɔ ah. ni fanga t'a kɔfɛ a tɛ se ka taa ɲɛ yahudiya dɔ bɛ yen mhm. ko theodore herzl mhm, mhm. a wolola 1860 an b'a fɔ yɔrɔ ma bi ko autriche ah, ah, n'arabu b'a fɔ ko namsa a wolola yen de mais a tɔgɔ yɛrɛ ye to ko benjamin zev nin y'a ka yahudiya tɔgɔ de ah. o de ko yahudiya fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ah, ah, tɔgɔ fila fila de b'u caman na eh? parce que e b'a dɔn ni tɔgɔ min ye n'i taara ka compte bancaire la wala i taara i b'a ɲini a ye kalan kɛ jamiya min na i t'o tɔgɔ in ye yen eh? o kun ye min ye ni ala kɛra kunya kun bɛ di sahabaw ma a bɛ mɔgɔ tanga o ta ni mɔgɔ wulila k'a bɛ ka ko ɲini yɔrɔnin kelen na a bɛ mɛ sira la joona quoi i na sɔmi ko a kɛnɛmamɔgɔw bɛ tɔgɔ min na ani mun bɛ so kɔnɔna na o tuma yahudiya yɛrɛ de tun bɛ nin tɔgɔ in dɔn k'a tɔgɔ ko benjamin mais namsa ani mɔgɔbaw u tun b'a tɔgɔ de ko theodore parce que olu ye jamana tɔgɔw de ye quoi parce que autriche ani allemagne n'i tɔgɔ ɲɛna herzl allemagne tɔgɔ de don o tɛ o yɔrɔ tɔgɔw de don ɔ yahudiyaw ye nin politiki de kɛ europe n'u sigira jamana min o b'o tɔgɔ o de kosɔn minnu balola arabu jamana na i bɛ silamɛ tɔgɔ sɔrɔ o la quoi ah, ah, Ala y'o de- maroc ni tunisie ninnu na na tɔgɔ dɔw bɛ yen sahaba tɔgɔw tɛ dɛ Ah, wa, mais wa, arabu yɛrɛ ka arabu. kawum- kawumiya tɔgɔw i b'o kelen ye eh, yahudiyaw la Allahu akbar. o de kosɔn u b'a f'olu ma ko eh, sefardim yahudiya minnu wolola- ma- balola sila arabu jamanaw cɛ la ɔ ashkenazim o ye minnu balola européen jamana na quoi Allahu akbar. ale ye mun labɛn ale tun ye docteur de ye droit la mais a y'a ye ale bɛ u ye droit min kalan n'ale ma kɛ journaliste ye mɔgɔ tɛ se ka droit don a ye journalistiya farida a taara sigi faransi benjamin parce que faransi a waati y'a sɔrɔ o yahudiya kelen ninnu olu de sawura faransiya kɛ mais alors que olu de tun bɛ roi min fagara sawura la n'a n'a muso fagala marie antoinette o yahudiya kelen ninnu tun b'a kɛrɛfɛ u y'a ye ko tiɲɛna u tilala ka bɔ a kɛrɛfɛ ka fara suwaru kan k'a éliminer ka sɔrɔ ka elimane laïcité déclarer jamana kɔnɔ ka ni fɛn caman caman caman parce que u b'o arranger o de kosɔn ni faransi tilalen u la u bɛ siran kosɛbɛ o de kosɔn waati bɛɛ faransi mankan ka bon europe tɔw bɛɛ silamɛya ko la kɔmi kɔrɔ b'o kɔnɔ an ka sigi tɛ se ka anpɛranko bɛɛ ɲɛfɔ ɔ mais an tun bɛ ka tɛmɛ siraw de don ka se ka don ko dɔ la ko fɔ a nana mun kɛ ɔ a y'a ye hakilila wari de b'a financer diinɛ wari de b'a finance jamana wari de b'a finance ɔ a y'a ye Suisse diɲɛ wariw bɛɛ dogolen bɛ yen de ɔ a ka mɔgɔ ninnu caman fana bɛ yen wari dun b'u kun ɔ a taara a ka conférence fɔlɔ kɛ Basel Suisse Suisse jamana na ka weleli kɛ ka taa israel joli la a y'o a y'o a y'o kɔnfɛransi min kɛ a y'o kɛ en mille huit cent quatre-vingt a y'o kɛ Basel Suisse ale yɛrɛ sara mille neuf cent quatre ka sɔrɔ jamana israel jamana ko yɛrɛ ma jɔ a kuma yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ a y'a mutamaru in kɛra don min na a ko a ko bi ko israel jamana jɔra mutamaru kɔfɛ a y'o déclaré k'a sɔrɔ yahudiya wɛrɛw bɛ yen olu tun bɛ a ka hakilina in contre olu y'a kɛlɛ a la mhm. bɛɛ tun ma bɛn a kan mhm. mais a ko nin don in mhm. a ko israel jamana a ko jɔra ɔ mɔgɔ wɛrɛ fana dɛmɛ o ko in na n'a ma ko Nathan Birnbaum ye ale de ye siyonisi yɛrɛ hakilila sayoni ye mɔgɔ min ni idéologie ye ɔ o y'a sɔrɔ fana bɛ k'o dilan dibi la o y'a ye ja dɔ fana b'a o bɔra ka fara ɲɔgɔn kan nin y'a tariku yɔrɔ de an bɛ ka dɔn dɔn sa ale u nana aa ye u ko o tuma na problème in ye min ye fo an ka juifuw bɔ ko in kalama u ye lajina dɔ dilan olu bɛ ka don yahudiyaw kan ka hakilila in f'u ye u k'u lasɔn ka yɛlɛma u ka kutubaw fana kɔnɔ u ka seli yɔrɔw la ɔ a nana to la o y'a sɔrɔ hakilila dɔ bɛ yahudiyaw la ko ka asimile o ye jumɛn ye ko u bɛ jamana min na u ka ko ye u k'u mako ɲini c'est-à-dire n'i bɛ se i ka diinɛ yɛlɛma i b'a yɛlɛma n'i bɛ se tɔgɔ yɛlɛma i k'a yɛlɛma mais yahudiya hakilila ka to dusu kɔnɔ dɔrɔn mais u t'o la faransi jigilatigɛ dɔ de cɛ in sɔrɔ kapitɛni dɔ de bɛ yen o sɔrɔdasi u nana siga a la k'a minɛ k'a ye janfa kɛ Dreyfus ko a ye janfa kɛ France contre la ɔ a kiirila ka tɔɔrɔ caman s'a ma a y'o ye tuma min na ko a ko solution tɛ yahudiya la diɲɛ kɔnɔ k'an to tan quoi o fana o fana kɛra nukta tahawuli y'a ma c'est un point de départ pour lui ka se ka hakilila in bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na mun nan'a ye

ka lahidu caman t'a ye nafolo sira dɛmɛ caman sira parce que alimaɲi ni khalifa usmaniya kun ka surun kosɛbɛ c'est à dire u ko u b'o dɛmɛ k'u ye u ka se ka dugukolo fitini d'u ma u ma palestine bɛɛ ɲini dɛ yɔrɔ fitini k'u b'u ka jamana jɔ yen kudusi kuma yɛrɛ ma don a la fɔlɔ yahudiyaw y'o de daminɛ khalifa kun ma ko jamais nka i hakili t'a kalifa kelen na la est ce que o kɛra sani abdulhamid yɛrɛ ka na fɔlɔ baada zalik abdulhamid fana nana u ye tentative kelen k'ale fana na quoi parce que o y'u ka politiki de diɲɛ kɔnɔ quoi c'est à dire toujours u bɛ wari de yirila fɔlɔ quoi bon hali diɲɛ yɛrɛ politiki la Eh, n'u b'a fɛ ka karamɔgɔ min hakili yɛlɛma u b'a ka jamana politisiyɛn min hakili yɛlɛma u b'a fɛ aritisi min hakili yɛlɛma mhm. u b'a fɛ ka sitari min hakili yɛlɛma mhm. u bɛ nafolo de da i ɲɛ kɔrɔ quoi parce que ale fɛn bɛɛ se ka jɔ ale ɲɛ eh, ɔ n'u dɛsɛr'u la mhm. n'u dɛsɛr'u la u bɛ jogo juguya i bɛ maloya ko min na u b'i puse k'i ka bin o kɔnɔ N'i sɔrɔla o ye chantage ye sisan i ma wari kɔni sɔrɔ n kɛ sago ye u tɛ tɔgɔ ci ye bɔ kɛnɛ ma makanbaga de i ka an b'a ɲɛfɔ u y'o ko ninnu caman ye sa ye

ɔ o de kosɔn alimaɲi ka jamana tun bɛ afiriki kɔmi kamerun ani togo ani jamana fila afrique sud sanfɛ namibi olu de tun alimaɲi ta olu bɛɛ minɛna alimaɲi na dugukolo tun b'a bolo bɔn khalifa usmaniya fana ka dugukolo minnu tun bɛ erɔpu kɔnɔ kosovo ninnu b'o la olu bɛɛ minɛna minnu tun bɛ azi fana kɔnɔ azɛribayijan ninnu ni fɛn ninnu olu bɛɛ minɛna ɔ minnu tun bɛ arabu kɔnɔ les pays arabes fɔ u y'olu bɛɛ fana minɛ a la parce que kɛlɛ tiɲɛn'a bolo sisan préparation bɛ ka kɛ khalifa ko yɛrɛ ka tasifiya o kɔnɔna na anglɛw ni faransɛw ka premier ministre dɔ bɛ yen ministre fila bɛ yen n'o ko fɛɛrɛ sykes picot l'accord de sykes picot o y'a sɔrɔ o bɛn kɛra yen u y'a ye déjà olu gaɲɛna kɛlɛ in na o y'a sɔrɔ diplomasi yan u donna diɲɛ faama bɛɛ kan yahudiyaw ka bɛɛ convaincu eh. n'u ka cause ye hali bi o kelen de b'u bolo diɲɛ u ma tulonkɛ kɛ diplomasi la i m'a ye u bɛ ka offensive min kɛ afiriki bi arabu jamana joli silamɛ jamana israel kelen ka su kelen diplomasi ye afiriki kɔnɔ ni ninnu bɛɛ jɛra la san kelen u bɛ se k'a kɛ eh, a ka su kelen diplomasi yan a bɛ se ka min kɛ

o y'a sɔrɔ hakilila dɔ bɛ alimaɲi jamana na an bɛna s'o yɔrɔ ma n'o ye nationalisme ye ani sufɛ hakilila in bɛ fana ka sɔrɔ n ka fisa ni bɛɛ ye y'a dɔn e k'i ka fisa ni bɛn nin ka fisa aw bɛ se ka bɛn a tɛ se kuma t'a la a fɔ Disibila fila. a fɔ kelen ka kelen latunu Awɔ, e tɛ de dɛ. fisamantɛya bɛ to kelen bolo ɔ o hakilila in fana bɛ k'a pewu o de kosɔn ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire n bɛ fanga segin aw ma wa radadna lakumul karra toujours n bɛ position d'aw ma taa k'aw lajɛ ala ye mɔgɔ ninnu tolérer koyi ala to nin bɛ kuranɛ de kɔnɔ mama n bɛ tila ka segin tugun n bɛ tila ka lajɛ tugun k'aw lajɛ tugun quoi hada fi suratul isra mun nana kɛ fo ka se 1920 ma o y'a sɔrɔ u donna arabuw la maintenant ko arabu ma k'u ka turkiw bɛ k'u exploiter de u k'u ka qawmiya arabiya dilan ko in bɛ ka kɛ turiki ko ye arabu ko ni turiki ko ye parce que o y'a ye cɛmancɛ in na eh, akaradu arabu furusu olu de ye siyabaw ye yɔrɔ in na awɔ bɔn o b'a dɔn ni ninnu saba farala ɲɔgɔn kan kurdiw turkiw furusiw u ni olu ni arabu ka siya tɛ kelen ye mɛ arabu sigilen don nafolo kan ni pɛtɔrɔli nana ye sɔrɔ ka khilafa to yen o ye khilafa ka pisansi wuli fo san kɛmɛ fila wɛrɛ o ta fan ko an ko an ko arajɔ ninnu tila tila joona u ye ba duguma baaraw daminɛ minnu filɛ yɔrɔ dɔn u taara don mɔkɛ kan mhm. k'o nɛgɛn o ye sawura al arabiyatul kubra mhm. o y'o fɔli cɛni daminɛ o y'a sɔrɔ deja khilafa mhm. eh, bintɔla sera u se ka jɔ n'u ɲɛtugu olu b'a kalama k'u janfara ɔ mɛ u y'a dɔn a waati sara jamana ninnu fana ma kalan ɲɛmɔgɔ ninnu kalan tubabu b'o kalama o b'a dɔn ataraku ninnu kɔni kalan mɛ ninnu ma kalan ɔ n'i b'a fɛ ka kalankɛla kɛlɛ i bɛ kunfin de su ka bila la n'o nɔ kana kalankɛla su ka bila u bɛ maloya o tɛ se la parce que kunfin ka kɛlɛ tɛ i b'ale de su ka bila u y'a ye ka se k'u denlize u bɛ arabu de su ka bila la o ko in daminɛnen jaa kota wɛrɛ fana b'u bolo o ye jumɛn ye u b'a fɛ ka na ni qawmiya ye nationalisme arabe badal minal islam c'est à dire ka arabuya bila yen ɔ o tuma ni qadiya falastiniya nana wuli o tɛ kɛ diinɛ ka fɔ arabu b'a fɔ ko anw ta don arabuya de don n'o kɛra siya tɔ minnu ye silamɛw ye turikiw ni kurdiw ni furusiw olu bɛ retire n'a tora arabu tɔw cɛ la parce que u b'a dɔn k'a fɔ i bɛ hakɛ to olu ka kodɔn ma se o niveau ma ka tɛmɛ ninnu kan olu o yɔrɔ in a bɛ k'u ta n'a kɛra diinɛ ko ye diinɛ ma bɛn siya ko t'a la siya ko t'a la ɔ n'a kɛra arabu ko ye maintenant o yɔrɔ in sɔrɔli ka nɔgɔ olu bolo nin plan ninnu ka nin plan jugu ye koyi o kɔnɔna na se bɛ jufu minnu ye fana diɲɛ kɔnɔ u bɛ wari di jufu commerçants ma k'olu ka na dugukolo san Palestine u y'o dugukolo sanni daminɛ u bɛ ka dugukolo san dɔɔni dɔɔni u bɛ ka dugukolo san u b'a fɔ ko non k'anw mako tɛ dugukolo i ka foro tɛ yan an b'a san i bolo i bɛ san bi saba kɛ k'a sɛnɛ wala san bi naani anw mako t'a la ni papier dɔrɔn kɛ k'a don anw mako t'a la sisan wari minɛ pour l'avenir u bɛ taa mais papier in b'u bolo quoi o de ye si tɔnu daminɛ de bon papiye fana u bɛ taa tasijili k'a yira k'a fɔ u y'a san i b'a sɔrɔ khilafa usumaniya ka baara kɛ biro minnu bɛ yen olu de tun bɛ papiye ninnu sɛbɛn mais comme silamɛya ye tolerance de ye olu tun t'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye janfa dɔ de bɛ nin ko in kɔrɔ quoi o de kosɔn a problème de wulila sisan Jérusalem Quds la Abu Jara wagati dɔ la ko dugukolo de tun b'olu bolo c'est à dire ko 67 kɛlɛ de y'olu ka mɔgɔw boli ka bɔ yen sinon o jufu ninnu ta don an tɛ ko in hakika dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i b'a sɔrɔ nin problème sugu dɔ de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ quoi parce que u b'a san i bolo u bɛ taa u bɛ a dɔw bɛ san kɛmɛ kɛ u tɛ na mais papier b'u bolo ni ala ye sɛbɛnni ɲini silamɛw fɛ sɛbɛnni tɛ manamana ko ye dɛ fɛn bɛɛ bɛ tunu fo sɛbɛnni Eh, tiɲɛ aa sa sa sa o nana kɛ fo ka se 1923 ninnu ma itifaqiyatu lausanne ka don exécution na u ye palestine dugukolo urdun yɔrɔ u y'o di angilɛw ma kɔmi faransi fana sen tun bɛ ko in na faransi ko angilɛw ma a tɛ se ka kɛ tan dɛ arabu dugukolo bɛɛ tɛ se ka d'aw ma dɛ ne ta fana ye jumɛn o y'a sɔrɔ ale ye alizeri ni marɔku ko ale fana mako bɛ cɛmancɛ in na u ko o tuma k'i bɛ siri ani liban b'olu fila d'e ma u ye siri ni liban fila di faransi ɔ a bɛ fɔ de ma ko al intidabul britani le mandat britannique ɔ anglaisw y'a sɔrɔ ten de parce que baara tiɲɛnen imperatori osmaniya bolo u y'a ka tiɲɛ bɛɛ tila dugukolo minnu tun b'a bolo ɔ sisan anglaisw ka peresidan ye ko Balfour a ye accord papiye de sɛbɛn k'a di eh, parce que y'a sɔrɔ jufu b'u ka parlement ninnu kɔnɔ ye u y'o fana de kɛ siyasiyan u sabatilen kun don parce que loi dɔw voteli u bɛ participer a la dibi la ni kɛnɛ kan ka se ka vote u ka faveur la o kelen fana de bɛ faransi bi parce que silamɛw fana bɛ k'o sira kelen de ta bi o de kosɔn mankan bɛ ka wuli faransi ni sen b'a la Bon u nana to ten ale ye accord di sa ko jufu bɛ se ka hijira kɛ parce que yen bɛ anglaisw ka sɔrɔdasiw n'u ka polisiw n'u ka mara de bɛ yen mais Palestine de tun bɛ sɛbɛn i ka visa kan Israël tun tɛ sɛbɛn tampon bɛ k'i kan Palestine visa de tun bɛ di i ma anglaisw fɛ mais anglais m'a fɔ ko i t'u ka dugukolo kan quoi awɔ kosɛbɛ ɔ ni visa in fana kun dir'i ma n'a banna i bɛ bɔ ɔhɔn ɔ hali Shimon Peres a donna ni passeport min ye hali bi a passeport bɛ tampon de b'a kan alahu akubar u ka premier ministre kɔrɔ ye ɔhɔn han siman Shimon Peres Allahu to nana don ten ɔ u ye u sigira o y'a sɔrɔ dugukolo sɛnɛ min olu sigira yen o tun bɛ séjour long janmanjan d'u ma ɔ ka ko yɛrɛ yɛlɛma u ye guerre mo- deuxième guerre mondiale fana u y'o fana déclaré o nana kɛ sisan jufu nana masakere diɲɛ fɛ ɔ mais silamɛ m'u faga dɛ ɔ et puis silamɛ jufu kisira jamana min fana i b'a dɔn deuxième guerre mondiale la n'o tɛ ka fɔ médiaw la bi eh, Albanie dawla osmaniya ye jamana minnu minɛ n'u yɛlɛmana ka kɛ silamɛya ye o ni Kosovo ninnu olu de y'u ka jufu minɛ k'u dogo olu de ko yahudiyaw dogo silamɛw fɛn m'olu de sɔrɔ ani yahudiya minnu tun bɛ silamɛ jamanaw la fɛn minnu olu de kisira sinɔn europe ta a tɛ se ka fɔ ɔ o tun nana ye sisan u ye se sɔrɔ gɛrɛ in kɔfɛ u ka nafolotigiw tila bɛɛ taara Ameriki ɔ se gɛrɛ in kɔfɛ se nana di amerikaw de ma gɛrɛ in na sisan ɔ a yirala sisan mais sann'o ka kɛ première guerre mondiale kɔfɛ u ye fɛn dɔ créer instance nationale u b'a fɔ ko la société des nations usbatul umam o de bila en place o de ye eh, dawula usmaniya ka dugukolo ninnu tigiya ni ko minnu kɛra o de y'o gérer o ta sisan deuxième guerre mondiale nana kɛ an bɛ ka kuma histoire yɔrɔ de kan hali bi o nana kɛ mun nana kɛ o kɔfɛ

o bɛna ban 2023 de eh? hali ni pétrole bɛ Turquie ka ji kɔnɔ Istanbul ji kɔnɔ a interne Turquie ka pétrole bɔ k'a feere quoi kuma tɛ ji yɔrɔ minnu bɛ n'a ni mɔgɔ bɛ jɛ o la quoi o bɛɛ bɛ accord in kɔnɔ quoi o de bɛ taa ban fo 2023 2023 ɔ deuxième guerre mondiale bannen kɔ sisan Nations Unies nana jɔ komi an bɛ ka taa teliya a taali kuma yɔrɔ la Nations Unies nana jɔ o sisan Nations Unies jɔkun kun ye min ye objectif caman de tun b'a la mais anw bɛ min faamuya ko guerre kana kɛ tugun u bɛ min fɔ ye kɛnɛ kan a filanan ko colonisation ka dabila diɲɛ kɔnɔ k'a b'o kɛlɛ ko hadamaden ka droit ka segin a ma wa o ye a denmisɛn labaara o de dabila kuma tɛ dɔw ye mɔgɔ minnu gagnéna guerre in na diɲɛ ka k'olu ta ye a ka segin ma o jamana duuru minnu b'a la olu de gagnéna guerre in na démocratie tɛ olu bɛ yen fo conseil de sécurité olu tɛ bɔ o. Ah, eh, veto fana dira olu ma n'olu k'u tɛ min na o kelen mana min fɛ hali ni diɲɛ bɛɛ y'a voté a bɛ kɛ fu ye. olu kelen banna dɔrɔn olu de bɛ ka kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko démocratie. ɛɛ eh, alahuma yaa i y'a fɔ cogo min ka se ka diɲɛ. so min yɛrɛ jɔra ko ka démocratie soutenir o so yɛrɛ kɔnɔ démocratie yɛrɛ tɛ yen. a tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen. nkalon don ouais, fɛn min don an m'a fɔ démocratie yɛrɛ en tant qu'un système ko fɛn jugu don mais min bɛ ka fɔ a la ani min bɛ ka kɛ fo mɔgɔw k'a faamuya historiquement fɛn caman b'u cɛ quoi Nations Unies yɛrɛ sigikun de ye nin ye Nations Unies de ye nin ye

o y'a sɔrɔ yahudiyaw ka milisiw ka sɔrɔdasiw labɛnna ka don jamana kɔnɔ u labɛnna ka bila ka don jamana kɔnɔ ɔ n'olu taara olu de bɛna kɛ israɛl ka jayshu ye fil mustaqbali u bɛɛ labɛnna ka ban angilɛw ka kɛlɛkɛ minɛn minnu u taara k'o bɛɛ to ninnu bolo ɔ loi nana voter san'o ka kɛ an y'a fɔ Urdun jamana 1946 u y'o fana dilan u y'o créer u y'o di min ma u b'a dɔn k'a fɔ olu n'olu bɛ fan kelen hali sɔrɔ silamɛw don ko caman de b'o kɔnɔ u ye Palestine dugukolo fan dɔ d'olu fana ma o de kosɔn hali bi Aqsa a gestion bɛ Urdun de bolo Palestine tɛ ale de ka dugu sigilen bɛ Kudusi la yen misiri in ko n'a problème bɛɛ bɛ Jordanie de bolo parce que maka minɛn'u la comme u janfana anglais bolo k'u bɛna iraq ni Syrie ninnu bɛɛ d'u ma u y'u nɛgɛn fana ka mɛna yan d'u u b'a dɔn k'a bɛ ɲɔgɔnna don dɔ la o u y'u nɛgɛn ka yen d'u ma o de ka jusqu'en 1964 matari tun bɛ aéroport tun bɛ Jérusalem a tun bɛ Jordaniens ka policiers n'u ka douaniers de tun b'a gérer anglais taara ka t'u bolo na o tuma na 1948 vote nana kɛ ko ka israel ka jamana dɔ jɔ n'a tɔgɔ ko israel k'a déclarer o y'a sɔrɔ u tilala baara la ɔ arabu nana ban mais loi votera ko jamana ka tila fila ye mais a tilalen fila ye au lieu que o onu kelen ka palestine kɛ jamana a ye palestine to ten palestine gaza ninnu o bɛ misira bolo dugukolo misira bɛ k'o gérer kudusu ni yɔrɔ tɔ ninnu o bɛ jordanie bolo

k'u bila 48 guerre la k'a sɔrɔ u labɛnnen tɛ o y'a sɔrɔ eh, sɔrɔdasi juif minnu ye kɛlɛ kɛ alimaɲi ni faransi armée kɔnɔ u bɛɛ segira ka na israɛl kibra bolo la o de mɔgɔ bɛ kɛlɛ in filɛ k'a fɔ ko suya de don tɛ labɛn de don ni min y'a labɛn ka tɛmɛ i kan a bɛ se i la u ye 48 kɛlɛ kɛ arabu pɛridira o la u y'a kɛ arabuya ko de silamɛ ma wele a la so de don arabu kun o y'a sɔrɔ 1945 u ye ligue du monde arabe u y'o créer k'o bila yen c'est-à-dire fɛn bɛɛ bɛ fɔ yen fo silamɛya kuma n' silamɛya kuma tɛ fɔ kawumiya kuma de bɛ fɔ yen o de barika ma se ka don a la ni bi cɛ c'est-à-dire al arabu biduni islam hatabu jahannam wa ma baqiya taakulu israel ala dɔwɛrɛ tɛ ko ala la bon 1956 u nana kɛlɛ wɛrɛ kɛ ɔ u yɛrɛ ka intérêt o fɔra ɲɔgɔn na kɛlɛ in na ala ye nasser ɲuman b'o la o ye canal de suez crise ni faransi ni américain ni faransi ni grande bretagne ni israel bɛɛ jɛra égypte la 56 ɔ guerre min nana juguya bɛɛ ye o ye 67 guerre de ɔ eh, jerusalem yɛrɛ kudusu yɛrɛ ka minɛ israɛl fɛ pewu a kɛra 67 de sinon yan'o cɛ a kun t'u bolo ɔ u ye mun kɛ ils ont fait une guerre préventive o y'a sɔrɔ mig kɛmɛ saba bɛ nasser bolo jama labɛnnen b'a bolo u taar'o bɛɛ ci sɔgɔmada kelen na o de 67 guerre tiɲɛ a y'a sɔrɔ nasser bɛ kuma bɛ kawumiya sanarmihim fil bahr tan tan tan ɔ ale t'a dɔn k'a fɔ silamɛya ka kuwa arabu ka fanga tɛ se ka taa silamɛya kɔ mais u ye kawumiya u y'u taya n'o de ye